takulandirani pano pa malawi live today lero takubweretseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero the dc koma lero nde ndazuka mwachilungamo kwambiri ndipo ndikudziwa kuti kung'alula kwa lero wina akwiya nako chifukwa ndi chilungamo chokhachokha ngati pali chinthu chimene ine chidzandiphe kuno ku malawi dziko lomvetsa chisoni ilili ndiye kunena chilungamo chilungamo chimakhala chilungamo kaya wina akwiye asakwiye koma ndi chilungamo Dziko ili lokomera anthu olemera, ndipo dziko ili silinayenere likhale la anthu osauka, chifukwa anthu osauka ndiye adani a dziko ili la Malawi. And ngati kuli dziko kapena ngati kukanakhala kuti Mulungu ali ndi plan yomaotcha maiko monga mmene adzachitire pa tsiku lomaliza, Ya aMalawi muyiwale kuti dziko ili silingakapulumuke ndi dziko limene lidzapite ku jahena. Kulakwa kwa ife anthu osauka ndi chifukwa chokuti tinabadwa anthu osauka mu dziko limene ndi lokomera anthu olemera. Mukayang'ana judicial system yathu. Pena ndimakhala phee ndikumangogwesera misonzi mkati mwa mtima mwanga kumaona anthu amene ndi osalakwa akuzunzika akuvunda ku ndende, dziko lokomera anthu olemera amene amati akangolakwa olo atawatchaja milandu yawo amanena kuti tikuiika pa pending komatu amutchaja kaletu, amene amati akapita kundendeko amakatenga ngakhale bail ndikumakhala m'makomo mwawo. Pena ndimati ndikakhala phee ndikumanena kuti kodi anthu osauka adalakwa chani? Pali ena ali kundendeko koma ndi osalakwa, sanalakwe china chilichonse koma chifukwa chokuti ndi anthu osauka alibe mawu lero akuvundira kumeneko. Pena ndimati ndikakhala ndikumamva za Pika Manondo, MacDonald Kumwembe amene analakwa nthawi imeneyo, nthawi iyo! limodzi ndi malemu kasambara mzimu wake uuse mumtendere malemu iwo anakwanisa ndikutenga bail yache ndikumakhala ku nyumba koma awawa amene anangonena kuti anapanga nawo conspire awa tikunena pano adakavundabe mundende ndiye ndimati ndikakhala kuti mwina ine ndine osaphunzira Koma mmene ndikuuonera mulanduwu, umenenso mnzake amene analakwiridwayo nayenso ndi wolakwa akungoyenda mu dzikoli, angogona ati mu chitipimu, koma a boma, a polisi akuziwa kunena kuti aah munthu ujatu amene analakwa alimo muno, amenenso milandu yache ikukhuza achina Pika Manondo, Macdonald Kumwembe, amene ndithu pakana lero mkhoti sakuonamo chikhalirenicho amene a- ana- anaputa milanduyo na- ana- anakwanisa kutenga mabelo ndi kukhala kunja koma iwobe akuvunda kodi tikayang'ana mu judicial system yathu kapena m'maprison mwathu muli a Pika Manondo angati Muli a MacDonald Kumwembe angati? Muli anthu osauka, anthu amene sanalakwe koma tchimo lawo ndi kusauka, dziko lokomera anthu, anthu osau, anthu olemera, anthu osauka ndi agalu, dziko ili ndi lokomera anthu olemera amene ali anamakhutcha, amene amagonera ndalama kutsamira, koma ukakhala iweyo osauka ungoziwa kuti kwako ndi kundende, pena pache inu akuluakulu amene muli kumwambako Bwezi pano mukumaganiza kuti kodi a Malawi akuvutika motani kupatula situation imene tinayo pano imene waibweretsa Chakwerayi imene siyinachitikeponso m'Malawi munomo ayi ndipo tithokoze kwambiri Mulungu kunena kuti mphepo iyi ya Jude imabwera iyi Namondwe iyi Mulungu mukuyenera mudyere nyama chifukwa imeneyinso inali tchimo lina lalikulu limene anthu osauka akanaona mazangazime. paja anthu olemeratu samapita ndi madzi amapita ndi madzi ndi anthu osauka ndipo inu mulungu kumene muliko mulungu mulandire ulemu poyibweza mphepo ija ndikuyibwezera ku Madagascar kuteroko mphepo imene ijayo ikanabwera mulungu ikanabwera anthu anthu olemera akanalemeranso times times chifukwa ndi nthawi imene akanaba iwo kuba makobiri ya anthu osauka okuti akawathandize ku Nsanje Kodi ngati akuba ndalama za ma driver a MEC amene pakana panopa chiyambireni kugwira ntchito sakulandira china chilichonse, koditu ngati kuli munthu amene akuzunzika kuno ku Malawi ndi drivertu. Even mupite mma car hire mu, driver ndi chisiru, driver ndi galu, driver ndi munthu opanda ntchito. a driver samaonedwa ngati kanthu koma maiko ambiri wakumuona driver mmene a- alili ndi ndalama olemera ziko ziko lomvesa chisoni pena pache kuiyang'ana ministreyo ministry of labor kuti tapitani kapena muyende mma car hire mu mukaone mukumane ndi madriver muone mmene akuzunzikira tapitani mujeni ma- makampani a matraki mukaone mmene a- ma driver a, a ma truck akuzunzikira kukatenga zinthu risking their lives kupita kunja koma ndalama imene akulandira yochepa kwambiri kumanena kuti kodi dziko ili chilungamo chache chenicheni ndi chani dziko lokomera anthu anthu anthu olemera olo tikapita kundale konku ku ndale kuti dziko ilili ndi lokomera anthu amene ali ndi makobiri a ndale amene ali osauka sungakapange nawo chisankho ndi kuwina U- ngati iwe ukufuna ku- ukulifunira dziko lako zabwino uzingopita uzikapemphera mwina uzamutembenuza Jude na Mwendo azatembenuka feel pemphero lako koma kuti ukawine zisankho uli osauka imeneyoyo uyiwale olo muone ma fees amene amene akuperekedwa ku MEC uko kuti ati munthu ayime nawo ndi ma fees oopsa okhaokha kumanena kuti kodi amene wawa akuyika ma fees wakuti ati akayimewo ndi amawona kapena anthu amenenso ali osauka ziko lokomera anthu olemera olo andale atapanga chinthu cholakwa motani oh, indu si- ndithu palibe chimene chingachitike chifukwa zimakhala kuti ndalama zawo zikuwalamulira ndalama zawo ndi zimene zili pasogolo ku judicial system ku mukanaunikako kuli milandu ina yakutha 10 years ina 20 years koma khomo la khoti sinaone Ko, ma khoti omvesa chisoni. Olo kulowamo mu khotimo kuyiwona khotiyo kuti abale, khoti iyi ndi imeneyi? Imene anthu aja anapangiramo milandu ya zisankho ija? Tinkawonatu ngati ma khotiwa pena pache mmene muti mulowenu m'boma ndiye kuti muwagulira microphone. Ndipo zinthu zimasintha kwa basi. ndi awa basi angonyada atafuna azimanga anthu ndipo ine ndimati ndikakhala pee ndikumaga- ndikumamuona chakwera ali apo akudya na matemba ali apo atakhala pansi akupempha udindo ndikumangoyimba manja phuu kuti hmm, koma ziko limasintha bwanji Anthu amene anayenera kuchitidwa honoured m'Malawi munomo analimo a Chilima, a Masangwi, a Makondi, a mayi Patricia Kaliati awa mukufuna muziamangamangawa. Mzimayi amene uja amazuka 4 koloko ndikutereka sima mmene iziti iyo 5 wadya kale nthawi yomweyo akunyamuka kumakhala ndi misonkhano 10, 10 pasiku. Lero ndi uyu mukufuna ati muzimmangayi. Ayi, koma abale zinthu zinthu zimasintha ndani inuyo zoona kupanda mayi Kaliati kupanda chilima tingotiso munali ndani inuyo kuti muzinyada lero muzitulusa ma warrant of arrest tifuna timmange Patricia Kaliati tifuna timmange ujeni a- Atupele tifuna timmange arthur peter Mutharika nkhani yake itiyo tifuna timmange kabambe nkhani yake itiyo inu zisiru kwambiri munali ndani inuyo ndipo pakali panopa uh, the writing is on the wall mukanazichitatu check nokha muzichite stock taking muone mmene ziko lakwiyira ndi paja mwachoka inu mu mzuzu zulo opanda siren

vawere chiseko chikapana olo kapena zipi m'malawi muno muli madera awiri amene umaona political temperature kuti zili bwino kapena sizili bwino na ngati ukufuna kuti ukhale president wa dziko la malawi tapita koyambirira pa ndirande ukaone ukapangizeko nsonkhano ngati siuchokako ni miyala kumeneko ndiye kuti uwina uziwe kuti ine zanga zili bwino ndirandetu yachiwiri ndi mzuzu anthu akumpoto amate- amatengedwa ngati anthu opepera and ngati kuli dziko lo- limene li- silisamalira mtundu wa anthu ndiye ndi ziko la malawi silisamalira anthu akumpoto amawatenga anthu akumpoto ngati agalu amawatenga anthu akumpoto ngati was- anthu osafunikira koma ndafuna ndikuwuzeni kuti mpoto ija ndi yoopsa mpoto ikapanga chache yapanga ndipo political temperature kuti uziwe kuti president yo akuwina ndi kumpoto koma mpoto imati ikanyunumuka simagawa maswititu ndi uja umafuna kuti ubwereke ndege eni ache kuikaniza zikotu ndi ziko lopanda ndege koma ndikumanyada ndithu taxpayers money kumangowononga ndalama lero anzanu a- at- at- mutakochana ndi anzanu ati kupita pa mzuzu ndikumaka ndikumakamatamata awa- m- a- jene airport ati iseguliridwe ukanayisegula ndi g- pa galimototu paja mayiko anzanu amasegula airport ndi ndege ndiponso ma, ma, ma president ache mapailotitu president yo kumayendesa yekha ndegeyo ziko lomvesa chisoni imene ija ndi mpoto ndipo mpoto simaona kuti ati uyuyu ndiwomvesa chisoni timvere chisoni awina ma primaries timuwinise ati amalankhulalankhula ati amakhala mu lilongwemu ayi a kenzo eh? munapita kwanu kuti mukayimirire pa primaries a mcp Eh, koma ma primary amwene anakuza amwene primary oh anakonza amwene munthu umakhoza kupisa muthumba utavala zonse za ukezo asogo mwadzuka bwanji koma ngati kuli kuli chipani chimene anthu ati aphane ndi cha mcp amwene a- anthu akumachita kusankhiridwiratu tchire eh akuluakulu akumeneko aku mcp ko akumachita kuwasankhiratu anthu anthu owina amwene kulibe zokuti ati ine ndinachoka ku dpp nde ndalowa ineyo kwanimvera chisoni onse amene anachoka ku dpp kukalowa ku mcp amwene anya nayo agwa nayo ma bp pano akwereratu direct eriya amwene eriya ndiopsya Ai, amwene ati kunena kuti a- akatisankha ma 99 ineyo ndikulankhula kwambiri zonyoza dpp Ai, amwene chakale naye anang'ambika nayo amwene kalista nayonso anagwa amwene our latest casualty ndi che msonda amene ndi achimwene anga ine ndi anthu amafunsa kuti akodi masanzonda chamacheza kunena kuti "Eh." ndi azanga ndi asogo amene aja amene aja tapemphera limodzi ku machinjiri uko koma ine ndilibe zokuti uyu ndi nzanga no ine ndimangong'amba kung'amba basi eyi amwene ka eyiti amwene koma ndalamatu munazitengatu asogo eti munalandira ndalama zambiri asogo eti ka 28 miliyoni kuchokera ku chipani komanso pulezidenti chakwera ndikukupasani kena ndi kena amwene ma t-shirt chani mipunga mapoli kalindo uzaphedwa straight izizi zititengerepo phunziro kunena kuti osamaseweresa anthu ovota anthu ovota alibe chisoni amaona zochitika ena ndi awa che chakwera awa sakudziwa kunena kuti kodi zikoli anthu akwiya bwanji izi zakuchitikirani ku mzuzu kunyamuka opanda saireni ulendo kuti muti- muzikathamangira mwambo wa ku diyani izi zikupaseni phunziro lalikulu anthu awa akukunamizani azinzanu amene akuzungulirani akukunamizani kumaona ngati ziko lilili bwino ziko silili bwino anthu ndi okwiya mukanakhala ena ndimakuwuzani inu azibale ake a chakwera Tamuuzeni mchimwene wanu asiye izi adzayaluka chifukwa mukunamizana kwambiri kuti mudzabera zisankho. Amalawi tisadzalola zauchisiru. Tazipangani zanu ku area 10 ko koma anthu akudziwa malo anu kumene kuli Katale centre kwanu. Zonse zimene mukupanga ndi ma service providers amene akupangitsa kuti ma network azivutawa anthu anaitulukira kale. olo mutamanga anthu kuphatikizapo ineyo sindingadandaule kuti ati ndikuopseza ati chitetezo cha ziko zopusa basi ngakhale uko ku army konko anthu anadulidwa chaka chatha chija ma 45000 yawo kuti ati agulilidwe ma tracksuit tracksuit yo kulibe pakana lero koditu anthu tikusowerana m'malawi munotu kuwadula anthu salary yawo malo mokuti aboma inuyo ndi amene mungatenge ndalama ndikumakagulira ma tracksuit kuwagulira army koma ayi ndithu kuwadula ndithu anthu ndalama zawo ndalama yawo yonyenyeka nyenyeka yomwe kuwadula anthu ndithu ma 45000 a army tu amenewo si mmawopa mfuti inuyo zoona amene amazunzikira wa army mukamudule 45000 imeneyo ni ndalamatu yayikulu kwa iyeyotu pakana lero matracksuit kulibe apolisi ndi awa ndiye ndikuzizira ndikuzizira koma ndiye muzionatu nyengo imeneyi eh? ana ndi aja mukumagonesabe ku matoileti kuwakhomerakhomera za matabwa kuzunzika dziko la malawi dziko la atsogoleri amene alibe masomphenya dziko la atsogoleri amene kwawo basi ndi kuba basi amangoba ndalama ndi awa mukuwazunza anthu ngakhale olandira chimanga pa bingu kumalowesa ndale a ku 23 ati chifukwa chokuti ati shadow akumene konko ananyamula anthu pa galimoto yache ndiye basi kuyiyimisa pulogalamu yolandiritsa chimanga ndizomvetsa chisoni kuti u- you want to turn malawians into beggars akhale akapolo a malawi ndikutha kuona chimpwirikiti mu chipani china chachikulu cha ku southern region posachedwa pompano kuyamba mpungwepungwe umene aphungu ache atatu apite ku khoti ndikumakachita challenge kunena kuti sitikufuna kuti Peter Mutharika aime, chipani chachikulu cha dpp kuyamba mp- ampungwepungwe posachedwapa. Samalirani muwayang'ane aphungu anu atatu a nyumba ya malamulo, ndipo mawa lino akukumana kuja kumatchedwa ku Blantyre Saturday, akufuna asainire ndalama zawo ma billions ati akufuna abweretsenso mpungwepungwe ngati umachitika nthawi ya a Nankhumwa uja aphungu atatu a dpp akulandira chikwama chawo ma billions posachedwa pompano mp- mpungwepungwe umenewu uyamba mwina kapena akalandira audio imeneyi ndiye kuti apanga manyazi koma akuluakulu a mcp wo akunyamuka lero kuchokera ku lilongwe kupita ku blantyre kumene akakumane nawo kuti asayinire mabiliyonzi awo malawi dziko lomvetsa chisoni boni kalindo the dc mwana woopsya kwambiri the most dead and dangerous child from jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa